Dia bhur mbeatha. Táimid anseo le labhairt le Darach Ó Scolaí faoin leabhar is deireanaí uaidh agus b'fhéidir faoi chuid de na leabhair eile atá scríofa aige le fiche bliain nó níos mó anuas. Tá ceann amháin, ceapaim, in easnamh nach bhfuil agam, fuair mé amach inniu nuair a chuartaigh mé na seilfeanna leabhar sa bhaile. So, seachas tosnú ag an tús, tosnóidh muid ag an deireadh, sé sin leis an leabhar Súil an Daill, an ceann is deireanaí. Scéal casta staire, is dócha, d'fhéadfá a rá, agus buíochas do Dhia chuir Darach ag tús an leabhair, chuir sé liosta de na carachtair mar a dhéanfadh na húrscéalaithe Rúiseacha, ionas go mbeifeá ábalta greim a choinneáil orthu agus cúpla léarscáil a chuidíonn linn súil a choinneáil ar imeachtaí na ndaoine fríd an scéal agus mar sin. An t-ábhar seo, cén rud a tharraing tusa ina threo? Bhuel, is dóigh i ndáiríre nach bhfeicimse i mo chroí istigh é mar úrscéal staire ach mar úrscéal agus is dóigh go raibh spéis riamh a'm i gcúrsaí cumhachta. Abair, san Eoraip le le os cionn céad bliain anuas. Is iad, is dóigh, na híochtair atá in uachtar agus na huachtair in íochtar, nó i bhfocail eile, cuireann scríbhneoirí spéis san íochtarán agus in imeallacha an tsaoil. Agus dáiríre is é an protagonist i sa gcuid is mó den fhicsean a scríobhadh san Eoraip, abair, le le céad bliain anuas, ná an té atá ar an imeall, nó an té atá in íochtar. Agus agus scríobhtar é sin freisin i dteanga an íochtaráin nó i dteanga an imill. Ach bhí spéis agamsa riamh sna huachtaráin, san uachtar, agus lena sin a dhéanamh is dóigh go bhfuil sé deacair é a dhéanamh dhá shuíomh in úrscéal comhaimsireach mura suíonn tú an t-úrscéal sin i Meiriceá sa lá atá inniu ann. Agus mar sin is dóigh gur fheil sé dáiríre. Goil siar sa stair ar an gcúis sin. Ach tá spéis agam san gaol sin idir, sa ngaol sin idir an duine agus an chumhacht, an, an ehm, is dóigh an rud a dtugann muid an, an, an, an conradh sóisialta mar a bhí ag Rousseau agus leithéidí sin agus an, an, an tuiscint seo faoi ehm, eh, ce, an, an té ar mian leis rud eicínt a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal, an res publica mar shampla, eh, cé a thug cead dó é sin a dhéanamh nó cé a thug an cead dó? Cén uair atá sé ag obair ar son an phobail, cén uair atá sé ag obair ar a leas féin? Sin iad na ceisteanna a cineál bhíonns nochtaithe go minic ar chlárachaí nuachta. Nach é Haughey a dúirt rud éicint nó tá mé ag ceapadh I think I have. Done the state some service, ar ndóigh, Othello le Shakespeare, ar ndóigh, ach ar ndóigh ní raibh duine ar bith chomh maith le Haughey ag iarraidh greim a choinneáil ar a chumhacht ag an am céanna. Agus sin iad, sin an áit a bhfuil an líne sin atá deocair, deocair a mheas go díreach cén áit leis an líne sin a chur idir maitheas a dhéanamh ar shon daoine eile agus do leas féin a dhéanamh. Agus is dóigh gur carachtar mar sin a bhí i gceist le, le Crochúr Mac Ardghail. Mar tá roinnt ficsin agus roinnt daoine stairiúla ann agus Crochúr is é do chruthúnas féin é. Ní hea. Nach é? Ó ní hea chor ar bith.
Agus sin é an rud, mar ghlac mise leis nach raibh a leithéid de dhuine ann, nó nach raibh eolas, go raibh sé, nach raibh eolas againn ar an té sin, mar níl an t-eolas atá againn ar stair na nGael roimh Chionn tSáile chomh hiomlán sin chor ar bith, ar ndóigh. Agus go leor den eolas atá ann, is eolas é atá againn ó na Sasanaigh. An t-eolas atá sna hannála, is eolas é a bhain níos mó le cúrsaí, bhuel, leis na teaghlaigh móra folaíochta. Ní raibh mórán spéis sna híochtaráin sa gcás sin. Mar sin, thosaigh mé ar dtús, agus é ar intinn agam an gnáthrud a dhéanamh, mar a dhéantar in úrscéal den tsórt sin, tá a fhios agat stair, carachtar a chumadh a bheadh gar don lár agus a bheadh in ann cineál cuntas a thabhairt ar an lár ach san am céanna scéal eile a inseacht. Ach de réir mar a bhí mé ag dul isteach níos doimhne sa scéal bhí mé ag rá i m'intinn, Dar Dia, tá mé ag iarraidh dul isteach gar, níos gaire don lár agus thíocht ar an té a bheadh ina lár, sé sin i mbun agus i mbarr an scéil. Agus ní hin é an Tiarna ariamh in áit mar seo. Sé an státseirbhíseach sinsearach é. Go minic bíonn na Tiarnaí róghraitheach ag fleá nó ag leanacht ban nó ag. nó hé bí céard a bhíonns ar bun acu, agus fágtar an obair ag na seirbhísigh shinsearacha. Agus sa gcás seo bhí mé ag iarraidh a rá, bhuel, cé a bheadh ina chomhairleoir nó ina sheirbhíseach sinsearach ag Ó Néill? Agus thosaigh mé ag cineál ag cuartú. Agus de réir mar bhí mé ag cuartú, ní amháin gur tháinig mé ar an gcineál duine a dhéanfadh an obair sin, ach tháinig mé ar an té sin, Cathal, Crochúr Mac Ardail, fear as Muineachán, a rugadh thart ar 1485, ba comhalta nó b'fhéidir driotháir, leath, driotháir altrama le Conn Bacach Ó Néill a bhí ann agus tá an-seans ann freisin go raibh a athair féin ag obair go Ó Néill roimhe. Agus tá, tá cuntas againn air, bhuel tá cuntasaí gearra againn air anseo is ansiúd. B'éigean dom go leor feola a chur leis. Go leor leor leor feola agus ach mar sin tháinig mar charachtair a bhí spéisiúil go leor shíl mé agus is dóigh gur fheil sé sin dom ar bhealach mar níor theastaigh uaim scéal a dhéanamh faoi chumhacht amháin ach tá rudaí eile i gceist freisin. Bíonn bíonn ceisteanna a bhaineann le an té atá i gcumhacht le clann agus le féinleas agus leithleasacht agus ehm. an taobh daonna. Mar a deirtear uaireanta le húrscéal staire go gcaithfidh saghas macalla a bheith ann sa lá atá inniu ionas go gcoinneoidh sé aird an léitheora agus i gcónaí bíonn na cluichí cumhachta agus an comhcheilg agus a leithéidí sin mar atá ag dul ar aghaidh i Súil an Daill i gceist, is cuma cén tír atá i gceist. Is dóigh go gcaithfidh aon leabhar nó aon úrscéal staire nó eile oibriú mar úrscéal ar dtús. agus go gcaithfidh duine a bheith ag iarraidh an leathanach a iontú mar úrscéal, agus go gcaithfidh plota láidir a bheith ann agus go gcaithfidh carachtair láidir a bheith déanta. Scéal eile ansin anois céard is úrscéal staire ann agus céard nach úrscéal staire ann, ach sílim gur fo-scéal ar bhealach é, mar ar dtús caithfidh an leabhar oibriú mar úrscéal, sílim.

sa lá atá inniu ann, mar níl an chumhacht sin ann níos mó. Tá an chumhacht théis bogadh amach as an Eoraip. Táim leis, go raibh. Cá bhfuil an scéal bunaithe nó cén cén tréimhse staire é? Tá an scéal bunaithe san i lár na séú haoise déag i gCúige Uladh, i dTír Eoghain go háirid, Tír Eoghain agus sin Contae Ard Mhacha agus Contae Thír Eoghain, sa lá atá inniu ann. Mar sin tá muid ag caint ar Ar an tréimhse ina raibh Conn Bacach Ó Néill ina Thiarna agus go raibh, is dóigh go raibh cineál domhan iomlán Gaelach neamhspleách ansin i dTír Eoghain agus go raibh a gcuid institiúidí féin ag muintir Thír Eoghain, go raibh institiúidí a bhain le cúrsaí dlí, le cúrsaí teangan, le cúrsaí cumhachta de chuile chineál, le cúrsaí airm de chuile shórt, neamhspleách acu. Mar sin, is dóigh gur cineál, ní microcosm, ach gur cineál gur macalla den domhan é, ar bhealach. Agus is dócha ceann de na ceisteanna atá sa leabhar ná cá dtéann an chumhacht i ndiaidh Conn Bacach? Bhí beirt mhac a bhí cineál i gcomórtas a chéile ag iarraidh greim a fháil ar an chumhacht, agus daoine éagsúla ag iarraidh cuidiú le duine amháin nó le duine eile, ar chúis amháin nó ar chúis eile. Sea, agus ní, ní gá gur ceist í sin a bhaineann leis an séú haois déag amháin, I mean chonaic sibh uilig, an chraic uilig i Washington níl sé chomh fada sin ó shin, arís nuair a bhí Trump i gceist agus é, agus é ag cailleadh cumhachta agus an, an, an scaoll a tháinig faoi dhaoine ag iarraidh cineál greim a choinneáil ar chumhacht. Agus sílim gur rud é sin a bhaineann le, le athrú cumhachta sa tsochaí go minic. Tá an t-ádh orainn, dáiríre, go raibh athrú cumhachta againn i gcónaí, bhuel, ó thús an Stáit seo, gan aon trioblóid nó gan aon, gan aon chaidhp den troid mhór. Ach nuair a fheiceann muid é ag tarlú i Meiriceá anois, tuigeann muid nach gá gur mar sin a bheadh, agus nach gá gur mar sin atá in áiteachaí eile. Bíonn go leor daoine, is dóigh, bíonn cineál domhan iomlán, sochaí iomlán bunaithe thimpeall ar chumhacht, agus nuair a athraítear cumhacht go tobann, cailleann daoine Cailleann daoine maoin, cailleann siad cumhacht agus ní maith leo é sin. Déanann siad iarracht greim a choinneáil air. Ní fhaca tusa aon saghas, aon mhacallaí de thuaisceart na hÉireann i láthair na huaire i gcúl do chloiginn nuair a bhí sé seo á chur le chéile agat? Ní fhaca, mar ar bhealach roghnaigh mé an tréimhse roimh Cogadh na Naoi mBliana, abair. Ní raibh Abair, dá mbeadh an leabhar scríofa a'm, abair, am, abair, th'éis cúig déag seachtú nó mar sin, cúig déag ochtú, ní bheadh ann ach scéal an-simplí, Gael versus Gaill. Agus tá, tá, tá rud éigin cineál. leamh faoi sin, sílim. Tá, cheapaim go bhfuil scéal i bhfad níos spéisiúla nuair atá níos mó i gceist inár ndomhan féin. Tá an scéal sin ar eolas féin, sílim, an scéal eile sin. Siad na scéalta seo atá spéisiúil. Agus ar bhealach is cineál, más spéis le duine an stair, tá sé cineál spéisiúil ar bhealach eile freisin, mar nuair a insíonn muid ár stair sa tír seo, séard atá i gceist againn dáiríre, má dhéanann tú staidéar ar stair na hÉireann, caithfidh tú túsphointe a roghnú, agus lárphointe. agus an túsphointe a roghnaítear go hiondúil ná an lá atá inniu ann. Scríobhann tú an stair bunaithe ar cá bhfuil muid anois agus céard a thug muid go dtí an pointe seo. Agus lena sin a dhéanamh, agus má bhíonn fút stair a scríobh go, abair, rialtas nó cúrsaí rialtais nó institiúidí sa tír seo, seachas stair shóisialta, i ndáiríre, caithfidh tú dhul siar chomh fada leis an bPáil agus stair na Páile a inseacht agus má théann tú níos faide leis, ní stair na nGael a bheas le léamh agat ach stair Shasana mar siad institiúidí Shasana dáiríre atá i réim sa tír seo ó shin. Má tá tú ag iarraidh eolas níos fearr a bheith agat ar institiúidí ár linne, ní haon mhaith dhuit Kenneth Nicholls Gaelic and Gaelicised Ireland a léamh, caithfidh tú Elton, The Emergence of the Tudor State a léamh, agus rudaí den tsórt sin. Mar sin. má tá muid ag iarraidh cineál stair ár muintire féin a léamh, ní mór dhúinn a ghoil taobh amuigh de sin ar bhealach agus ní hiad na hinstitiúidí móra atá inniu ann, caithfidh tú, caithfidh muid túsphointe eile a bheith againn, nó lárphointe eile. Agus fiú Cúige Uladh sa tréimhse atá i gceist sa leabhar sin agat, an saghas, an Chúige is Gaelaí go fóill ag an am, Ach ag an am céanna, bhí bagairt, agus tá sé sa leabhar, tá saghas, tá na Sasanaigh cineál ag déanamh ionradh ar imeall an cheantair sin. Sea, ach ar bhealach shíl mé sin a sheachaint chomh mór agus a b'fhéidir, mar tá sé ró-éasca titim isteach sa ngaiste sin agus an scéal sin a inseacht, agus cheap mé go raibh scéalta eile i bhfad níos spéisiúla le n-inseacht dáiríre. An bhfeiceann tú feidhm mar sin leis an úrscéal, úrscéal staire sa chás áirithe seo, gur féidir leat téamaí comhaimseartha tábhachtacha a phlé ach iad a chur faoi éide na staire, más mian leat? Bhuel, cinnte, cinnte. Is dóigh gur téamaí uilíocha na téamaí a luaigh mé faoi chumhacht agus faoi éileamh an duine ar chumhacht agus smacht, agus go bhfuil sin i gceist i gcónaí, agus go bhfuil sé níos éasca mar sin, bhuel, ní níos éasca, ach is bealach amháin é le sin a dhéanamh, an stair a úsáid. Yep, gurb in rud amháin. Rud eile ansin, tá taobh eile dhó freisin, abair, stíl an phróis féin i leabhar mar sin, stíl a bheadh bunaithe cuid mhaith ar an, ar an, ar an séú haois déag nó, bhuel, b'fhéidir nach bhfuil sin go hiomlán fíor, ach ar, ar, bhuel, ar an stíl sin is dóigh, nó aithris ar stíl na séú haoise déag. Ar bhealach, tá go leor dhá scríobh anois, abair, agus aithris á dhéanamh ar an ar chaint na canúna. Agus is minic go dteipeann orainn é sin a dhéanamh, mar mar a dúirt Tomás Ó Floinn faoi faoi faoi faoi Ghaeilge na canúna, is geall é le le le gad um ghaineamh, ní féidir breith ar an gcanúint dáiríre, agus tá canúintí i gcónaí ag athrú, agus aon aon tionscnamh mór próis nó ficsin atá bunaithe ar an gcanúint, tá sé, bhuel, Tá sé tógtha ar ghaineamh atá i gcónaí ag corraí. Agus tá sé spéisiúil mar sin, is dóigh, nó bhraith mise go raibh sé spéisiúil, díriú ar phrós a scríobh sa Nua-Ghaeilge a bheadh bunaithe ar an traidisiún liteartha seachas ar an traidisiún.
canúna. Mar tá spéis ar leith agat ansin, tá sraith leabhar curtha amach ag Leabhar Breac le Gaeilge an lae inniu a chur ar chuid de na seantéacsanna. Rinne tú féin leagan den Táin agus bhí Feis Tigh Chonáin blianta ó shin agus bhí ceann eile nach bhfuil agam anseo. Ceithearnach Caolriabhach.
Ceithearnach Caolriabhach agus ansin leabhar a scríobh daoine eile, bhí trí nó ceithre cinn a scríobh Diarmuid Johnson agus sin. An-chuid acu siúd baineann sé le saghas an réimse ceart teanga atá in oiriúint don scéal agus don tréimhse, bíodh is nach Meán-Ghaeilge ná Sean-Ghaeilge atá ann ach ag iarraidh sa lá atá inniu ann teanga a fhreagraíonn do shaibhreas Ghaeilge na mbuntéacsanna. Bhuel, aisteach go leor, thosaigh muid Leabhar Breac in 1994 agus bhí sé mar aidhm ansin againn ón bpointe sin an dá thrá a fhreastal, freastal a dhéanamh ar an ar an úrscéal comhaimseartha agus ar an tseanlitríocht. Ach chinn sé orm a theacht ar dhaoine a bhí sásta nó a bhí ag iarraidh oibriú ar an tseanlitríocht, agus is mó den den stuif eile a bhí ann. Ach le deireanas, tá, is dóigh, triúr againn a scríobh ceathrar anois, mar tá Breandán Ó Cróinín théis leagan nua bhuel, athchóiriú a dhéanamh ar Chath Fionntrá leis an Seabhac agus tá sé ag obair anois ar dhá leabhar eile leis an Seabhac. Ach mar a tharlaíonn sé anois tá rabharta mór de na leabhra seo againn faoi láthair. Ach ba mhaith liom go mbeadh an dá rud ag tarlú taobh le taobh mar braithim ar bhealach nach slán an nualitríocht gan an tseanlitríocht. Mura bhfuil fáil againn ar na téacsannaí, Táin Bó Cuailnge, ar an Fhiannaíocht agus ar scéalta na ríthe agus mar sin de. Is laige go mór ár nualitríocht. Is lú an scóip atá ag an scríbhneoir. Agus, ar ndú, ní ceist é seo a bhaineas leis an scríbhneoir amháin ach baineann sé leis an scríbhneoir agus an léitheoir. Mura bhfuil an léitheoir ar an eolas faoin Táin agus faoi na scéalta eile, ní haon mhaith don scríbhneoir a bheith ag iarraidh macallaí a bhaint astub sin, ach braithim, agus na scéalta seo ar fáil, go dtiocfaidh forbairt dá réir ar an nualitríocht. Bhuel, is dóigh liom féin go bhfuil éacht déanta ag Leabhar Breac, mar go dtí gur thosaigh sibh ar na leabhair sin, bhí sé i bhfad ní b'fhusa theacht ar leaganacha Béarla de na scéalta sin ná mar a bhí sé teacht ar leaganacha Gaeilge, rud a bhí dochreidte, ach mar sin a bhí sé. Aisteach go leor. Bhuel, is dóigh go raibh cineál rabharta mór leabhra mar sin ann i dtús an chéid seo caite, nuair a bhí An Seabhac agus Peadar Ó Laoghaire agus daoine mar sin ag scríobh. Ach ansin, b'fhéidir go ndeachaigh siad thar fóir leis agus gur iompaigh daoine ansin i dtreo na nualitríochta, agus is maith é sin freisin. Ach ba mhaith go mbeadh an dá rud taobh le taobh. Tá rud eile a bhíonn ar siúl agaibh, tá cúpla cinn acu anseo a thaitin go mór liom, thug siad ar ais go dtí m'óige mé, An Fuadach le Robert Louis Stevenson agus Oileán an Órchiste. D'aistrigh tú fhéin, chuir tú fhéin leaganacha Gaeilge ar fáil. Tá sé tábhachtach go mbeadh leithéidí sin ar fáil. Is breá liom Stevenson agus chomh maith leis sin, is dóigh nuair a bhí mé ag obair ar Stevenson gur bhraith mé dáiríre go raibh mé ag foghlaim. Is sárscéalaí Stevenson. Sárscéalaí amach is amach. Agus fríd bheith ag déileáil le téacs nó le leabhartha Robert Louis Stevenson abairt ar abairt, thuig mé cé chomh maith is a bhí sé mar scéalaí. Ní fhéadfadh carachtar le Robert Louis Stevenson goil ón gcathaoir sin anuas go dtí an doras ansin gan, rud éigin a tharlú ar an mbealach, gan rud éigin a theacht roimhe agus go gcuirfí cor coise faoi, nó go dtitfidh sé agus go n-éireoidh sé arís. Agus tá sé chomh simplí leis sin, tá sé in ann scéal a inseacht. Agus an bhfuil margadh ann do leabhar den chineál sin? Glacaim leis go bhfuil, nó ní bheifeá ag cur an stró ort féin é a chur ar fáil. Níos lú, níos lú ná na leabhair eile, cinnte. Ach sílim go bhfuil sé tábhachtach mar sin féin agus is dóigh gur raibh díol maith orthu ar dtús ach ansin i ndiaidh sin Bíonn cineál lag trá ann i ndiaidh sin so braithim go mbeidh siad sin ann ar feadh i bhfad eile. Úrscéal eile de do chuid féin atá anseo agam in áit éigin, Na Comharthaí, úrscéal comhaimsireach go huile agus go hiomlán. An ndéanfá cur síos ar cén rud a bhí ar siúl agat sa leabhar sin? Níl mé an-chinnte. Bhí mé ag an Oireachtas an bhliain théis dom é sin a fhoilsiú agus tháinig fear chugam agus an fear seo a raibh an-tóir aige ar leabhar a scríobh mé roimhe sin, An Cléireach, agus bhí an-tóir aige ar An gCléireach, ach tháinig sé agus rinne sé, dúirt sé, Jesus, céard a tharla? Agus ní raibh aon fhreagra ann ach difficult second novel. B'in an méid. Níl fhios agam, níl fhios agam. Tá daoine ann agus taitníonn sé leo ach bhraith mé nuair a d'fhoilsigh mé an leabhar sin go raibh cineál tost ann. Agus fiú an duine a raibh a ainm air, Tost, agus bhí mé, right, bhuel b'in a cheart, céard atá le rá. Ach leabhar comhaimsireach atá ann is dóigh, suite sa lá atá inniu ann. Agus is dóigh go bhfuil go leor de na téamaí céanna ann agus atá sna leabhartha eile, cumhacht agus is dóigh, yeah.
Yeah. Ach tá an scéal féin, bhuel, tá saghas dhá scéal ann, tá an scéal ag dul mar sin ar feadh i bhfad agus ansin téann sé, cineál, in áit eile.
Is dóigh gur cineál go rud cineál nua-aoiseach a bhí ansin. Is dóigh é, níl mé féin an-chinnte. Braithim féin gur chaith mé b'fhéidir an iomarca ama ag obair ar an leabhar sin agus go ndeachaigh mé cineál, ag breathnú siar air, go mb'fhéidir gur, go ndeachaigh mé amú nó go ndeachaigh mé in abar, go raibh sé deacair mo leabhar a chríochnú.
Mar cé mar a, nuair a léigh mise é, bhraith mé, mar a deir mé, go raibh, saghas, dhá scéal ann, tá a fhios agam go raibh siad ceangailte, ach bhí mé, saghas, ag leanamhaint ceann amháin agus ansin, mar a dhéantar go minic in leabhair chomhaimseartha, saghas, tugann sé tiontú éigin nach bhfuil tú ag súil leis agus is ionann agus scéal eile é, dairíre. Bhuel, tá áthas orm nach mé féin amháin a bhí measctha suas. Foilsitheoireacht na Gaeilge go ginearálta, tá tusa ag plé leis le. fiche cúig, tríocha bliain? Bhuel, níos faide i ndáiríre, mar eagarthóir sa nGúm a bhí m'athair. Bhí sé ag obair ar an bhfoclóir freisin, ar Fhoclóir Uí Dhónaill, agus bhunaigh sé féin comhlacht foilsitheoireachta feadh píosa, cailleadh é ansin anuraidh, ach, agus fiú amháin ansin, ins na blianta deireanacha i gcónaí sa, b'fhéidir sa, deich mbliana deireanach, dá shaol, d'oibrigh sé cuid mhór liom féin mar eagarthóir. Bhí leabhra i gcónaí thimpeall orainn, bhí, bhí obair an Ghúim i gcónaí sa gcúlra nó bhí obair Cló Chois Fharraige i ndiaidh sin sa gcúlra agus Cló Chonamara i ndiaidh sin, mar sin gnáthrud a bhí ann dhúinn. Mé féin is Caomhán a bhunaigh, mo dheartháir Caomhán, a bhunaigh Leabhar Breac i 1994. Is dóigh gur léitheoirí a bhí sa mbeirt againn, go príomha, léitheoirí. Agus ní raibh muid an-sásta dáiríre le leis an gcuma a bhí ar leabhra Ghaeilge ag an am, más cuimhneach libh leabhra Gaeilge sna hochtóidí, bhí siad go hainnis ar fad, ach chuir muid romhainn dáiríre cineál díriú isteach ar foilsitheoireacht, a mbeadh cineál cuma níos fearr ar na leabhra, le súil freisin go bhféadfadh muid cineál ficsean comhaimseartha a fhoilsiú. Sílim gur éirigh leis an méid sin a bhaint amach ach go ndeachaigh muid go leor bealaí eile freisin anois ó shin ach. Sin é. Ní fhéadfainn dáiríre a bheith ag plé le rud éicint a thaitneodh níos mó liom.
Agus cad faoi na léitheoirí atá ag na leabhair a fhoilsíonn sibh? An bhfuil fhios agat, mar shampla, cá bhfuil siad? Cé hiad? An bhfuil siad óg, aosta, thiar sa Ghaeltacht, thart ar Bhaile Átha Cliath? Bhfuil cén t-eolas atá agat ar na léitheoirí atá ann sa lá atá inniu?
Bhuel. Ó thosaigh muid dáiríre ag díol ar an idirlíon, chuir muid suíomh le chéile nó agus bhí muid ag díol ar an idirlíon ag dul siar sula, nuair a thosaigh sé sin, níl fhios a'm cén uair, tá sé sin anois is dóigh thar deich mbliana ach tá teagmháil níos, cóngaraí againn do na léitheoirí. Agus is teangabháil an-speisialta é. Th'éis go mbím féin ag plé leis an eagarthóireacht is minic a mbím ag líonadh beartainí agus ag cur leabhar amach. Agus bím ag déanamh iontas i gcónaí de na daoine seo a bhíonns ag ordú, daoine nach n-aithním, as condaetha nach raibh mé riamh iontu agus as tíortha nach raibh mé riamh iontu. Agus is breá liom é sin. Tá cineál leathadh forleathan go leor ar leabhra Gaeilge. Cuireann muid leabhar amach thar lear chuile sheachtain. go Meiriceá, go Sasana, go hAlbain, go dtí an Fhrainc, dtí an Bheilg, Meiriceá go háirid, agus bíonn leabhar nó dhó ag goil amach thar lear chuile sheachtain, déarfaidh mé. An chuid eile bíonn siad ag goil ar fud na tíre, daoine nach n-aithním, ach spéisiúil go leor, is dóigh go, bhuel, airím go bhfuil sé tábhachtach, airím, an-mhaith faoin obair sin mar airím ar bhealach go bhfuil seirbhís á chur ar fáil agam agus is maith liom é sin. Airím go bhfuil riachtanas ann agus is maith liom bheith ag freagairt don riachtanas sin. Airím go bhfuil bailte thimpeall na tíre seo nach bhfuil siopa leabhar ceart dá gcuid féin acu agus seachas turas a thabhairt ar Bhleá Cliath gur féidir leo anois a ghoil ar líne agus leabhar a cheannacht uainne agus is breá liom é sin. Agus is breá liom na leabhra a chur isteach sna pacáistí is a sheoladh amach chucu. Is aoibhinn liom é sin, cé go bhfuil sé ag tógáil níos mó is níos mó ama, ach mar sin fhéin is maith liom é. Ach maidir le cé hiad féin, braithim go bhfuil go bhfuil aoisghrúpaí againn, i ndáiríre. Dhá aoisghrúpa éagsúil ann. An ceann is tábhachtaí acub, dar liom, ná na. abair fiche, fiche dó suas, uilig, daoine iad sin, is dóigh, a d'fhreastail ar choláiste tríú leibhéal agus a d'fhill ar an léitheoireacht théis dhóibh an coláiste a fhágáil. Ní cheannaíonn mic léinn leabhra. Agus ansin aoisghrúpa eile na páistí agus a dtuismitheoirí. Agus is dhá rud éagsúil iad. Agus ar ndóigh tá bearna idir an dá rud ansin, tá. Tá na déagóirí ann agus dairíre níl mórán díol ar leabhra go dhéagóirí agus fiú leabhra a d'fhoilsigh muid a bhí dírithe ar dhéagóirí braithim gur dócha gurb iad na tuismitheoirí atá dhá gceannacht nó na scoileanna den chuid is mó. Ní dóigh liom go dtéann mórán déagóirí amach ag ceannacht leabhra, leabhra Gaeilge ar aon nós. Agus bhuel, ní deireadh an tsaoil é. Braithim go bhfuil an, an, an, an, an pobal léitheoireachta atá againn atá os cionn fiche bliain d'aois, ag méadú chuile bhliain. Tá méadú ag teacht ar dhíolacháin i gcónaí. Maidir le díolachán leabhra na bpáistí, tá sé deacair é sin a mheas, mar braitheann sé ar go leor rudaí éagsúla. Braitheann sé ar pholasaí a bhíonns ag scoileanna, a bhíonns ag ceannach leabhartha, braitheann sé ar, ar go leor, míle rud eile. Agus cuirim i gcás, dá bhfaigheadh na scoilteacha deontas breise an bhliain seo chugainn, bhuel, bheadh ardú mór ar dhíolachán leabhra go pháistí ansin, agus mura mbeadh an deontas sin ann, bheadh ísliú ann, is dóigh. So tá sé deacair mar sin bheith in ann é a mheas go heolaíoch. Ach maidir leis na léitheoirí os cionn 20 bliain d'aois is mar sin, tá ardú ag tíocht air go leanúnach chuile bhliain.
Scéal dóchasach go leor é sin. Bhfuil sé deacair poiblíocht a fháil nó a dhéanamh do na leabhair, ionas go mbeidh fhios ag na léitheoirí sin cad tá ar fáil, cad is fiú é, an oireann sé don saghas léitheoireacht a thaitníonn leo féin agus mar sin? Bhuel tá agus níl. Deirtear go minic nuair a smaoiním air ar eagla go ndéanfainn dearmad, luaigh tú féin a Chaomháin níos luaithe agus don't. Judge a book by its cover ach tá na clúdaigh ar na leabhair i gcónaí go hiontach agus tarraingteach agus is dóigh liom, saghas, go meallann siad súil an léitheora sula n-osclaíonn siad an leabhar in aon chor. Go raibh maith agat.
Yeah, just ar eagla nach ndéarfainn é. Mar a deirim, ó thaobh na poiblíochta dhe, Tá sé ar ár gcumas poiblíocht a dhéanamh muid féin anois, tharla go bhfuil na meáin shóisialta faoinár láimh againn. Ach, ar ndóigh, tá chuile dhuine eile ag iarraidh poiblíocht a bhaint amach ar na meáin shóisialta chomh maith, mar sin tá níos mó agus níos mó ama le caitheamh air, agus is obair, obair atá i gceist leis na meáin shóisialta, ach caithfear é a dhéanamh. Ach, ar a laghad, tá an obair sin faoinár láimh, agus tá muid féin in ann é sin a dhéanamh, thairis mar a bhí, abair, ag foilsitheoirí tríocha bliain ó shin. Braithim cinnte go bhfuil muid in ann anois, is dóigh, díriú ar léitheoirí ar leith agus cinnte, b'fhéidir go mbeadh ort fógraíocht a cheannacht agus é sin a dhéanamh agus, nó nó scileanna a cheannacht agus an obair sin a dhéanamh ach braithim go bhfuil sé níos éasca, cinnte. Braithim go bhfuil sé níos éasca a ghoil go díreach ag na daoine.
Na céimeanna atá tógtha agaibh ó thosaigh Leabhar Breac, an bhfeiceann tú cad é an chéad céim eile nó an mbeidh sibh ag leanstan an chosáin sin as seo go ceann roinnt blianta? Bhuel, na fadhbanna is mó atá againn anois ná fadhbanna riaracháin agus. Is céim an-deacair í sin mar ag an bpointe seo tá mise fostaí ann go lánaimsireach agus bíonn roinnt mhaith daoine ag obair ann ar conradh ach tá gá le daoine, duine nó duine go leith a fhostú go lánaimsireach agus is léim an-mhór é sin. Ach tá sé deacair cineál leathdhuine a fhostú. Mar sin ag pointe éigin caithfidh muid léim mhór a chaitheamh agus tarlóidh sin, tá súil agam, go luath.
Bhuel, ceist ag aon duine anseo, is dóigh go bhfuil cuid de na leabhair léite agat, Liam? Yeah, bhí mé ag déanamh iontais. Tá suim faoi leith agamsa san úrscéal grafacach, agus cuid mhaith foilsithe agat dá, ach go háirithe aistrithe go Gaeilge, agus tá mé ag déanamh iontais an mbeidh níos mó leabharthaí mar sin ag teacht amach ó Leabhar Breac, agus an mbeadh suim agat féin tabhairt faoi úrscéal grafacach?
Bhuel, freagraím an cheist deireanach ar dtús. Níl. Níl an t-am agam. Ach tá spéis agam ann ar chúinsí éagsúla. Sílim gur bealach an-mhaith é le scéal a inseacht. Ach tá deacrachtaí leis. Ceann de na deacrachtaí ná, is deacracht an-phraiticiúil atá ann. I siopaí leabhar in Éirinn, is iondúil go mbíonn leabhartha Gaeilge ar sheilf ar leith, agus gur seilf atá ansin dáiríre do leabhra den mhéid seo, agus ní seilf atá ann do leabhra móra den mhéid sin, agus cuid mhaith de na leabhartha grafacha dáiríre is fearr iad a bheith, sílim féin, ar an mbealach Francach, an BD. Ach tharla sé, seans go gcuirtí iad sin isteach i measc leabhra do pháistí dá bhfoilseofaí iad. Mar sin, tá an deacracht phraiticiúil sin ann. Anois, d'fhoilsigh muid leabhartha ansin i bhfoirm níos lú, d'fhoilsigh muid na leabhartha le Corto Maltese, na leabhartha le Hugo Pratt, i bhformáid beag, ach níl mé an-tsásta leis sin, b'fhearr liom iad a bheith mór. Agus tá cúpla rud eile foilsithe againn, ach níl.

scannán beochana ar an Táin. Is dóigh mé ag rá gur scríobh mé an Táin agus tá súil agam go mbeidh sin ar fáil in 2024, 25. Comhlacht i nDoire atá ag obair air in éindí le, cén dream a chur ar bith, an dream a bhí ag obair ar An Béal Bocht, mar sin, sea,
John McCluskey an t-ealaíontóir agus Mar sin, tá mé an-tsásta faoi sin. Ach is dóigh, bhuel, bhí mé ag caint le aisteoir ansin cúpla seachtain ó shin, Dónall Mac Giolla Chomhaill, agus bhí muid ag caint faoi na cúrsaí sin agus dúirt sé, bhí sé ag caint faoi dhráma a rinne sé nach raibh feicthe agamsa agus dúirt mé, bhuel, sin an rud, dúirt sé, bhí tú ann agus chonaic tú é agus mura raibh, ní fhaca agus ní fheicfidh. Agus tá rud éicint an-bhrónach faoi sin, nach bhfuil? Agus ar bhealach is dóigh go b'in an rud a chuir an t-uafás orm, dáiríre, mar, em, abair, leabhar a fhoilsíonn muid anois, is dóigh, bheadh muid ag súil go ndíolfadh muid míle chúig chéad cóip, em, agus ansin go ngabhfadh sé b'fhéidir amach anseo in eagráin eile arís agus go ndíolfaí níos mó. Ach nuair a bhí muid ag plé le drámaíocht, bhí an t-ádh orainn,

deich míle leabhar a fhoilsiú. B'fhéidir idir seacht agus deich míle go mb'fhéidir.
Agus tá deacrachtaí is dócha ó thaobh scríobh na drámaíochta mar mula bhfuil tú réasúnta cinnte go bhfaighidh sé léiriú, cad is fiú duit suí síos agus é a scríobh agus a fhágáil i dtarraiceán in áit éigin nach bhfeicfidh aon duine é? But an cheist mhór ná faoi cé dhó tú ag scríobh, agus b'fhearr liomsa a bheith ag scríobh go míle cúig chéad duine, nó níos mó, ná a bheith ag scríobh go tríocha duine anseo, ceathracha duine ansin, agus go mbeadh an rud thart taobh istigh de cúpla lá. Luaigh tú an tseanbhróig. Cuireadh an tseanbhróig ar an ardán i mBleá Cliath agus i Leitir Ceanainn. Níl mé cinnte, b'fhéidir i mBéal Feirste chomh maith. Taobh amuigh de sin, níor cuireadh ar an ardán riamh i nGaillimh. ná i gConamara riamh agus, bhuel, sin.
Cheapas go dtarlódh sé sin go mór mar dhráma, cuir i gcás, ar an Ardteist, rud a thiúrfadh lucht féachana duit agus lucht léitheoireachta duit agus mar sin de. But sin rud, dá bhféadfadh muid an canóin atá ann do chuid de na daoine ina measc, a leathnú amach agus go mbeadh siad,

Is dóigh gur go bhfuil sé cinnte nach bhféadfadh sé gan a bheith ar chúl na hintinne ag aon Ghael agus é ag léamh rud eicínt as an tréimhse sin gan a bheith ag cuimhniú air sin chomh maith. Sea, nós, abair, na húrscéalta uilig a scríobhadh, abair, é in oirthear na hEorpa ach go háithrid roimh an gCéad Chogadh Domhanda, nó fiú idir an dá chogadh, ach go háithrid roimh an gCéad Chogadh Domhanda, abair. Tá mé ag iarraidh cuimhniú ar na hainmneacha anois, ar na scríbhneoirí, ach go leor acu sin a bhain siad le saol iomlán na himpireachta agus an cineál, bhuel, fiú bhí go leor nostalgia ag baint leis, leis an impireacht Ostra-, Joseph Roth go díreach.
Agus is dóigh, Fiú amháin agus Roth ag scríobh, bhí sé ag cuimhniú, ar ndóigh bhí sé sin uilig caillte agus bhí, bhí, bhí deireadh tagtha leis sin agus bhí sé, bhí sé i bPáras cuid mhaith den am is é ag scríobh agus cé nach luaitear an deireadh a thagann le, leis an impireacht agus le, leis an saol, leis an sochaí iomlán sin. Tá sé ar chúl a intinne, b'fhéidir, ach cinnte tá sé ar chúl intinne an léitheora. Agus braithimid go bhfuil na daoine sin uilig ag damhsa agus ag spraoi sula dteagann an stoirm. Agus mar a chéile tá an baol ann go léifí Súil an Daill agus muid ag cuimhniú nach dtuigeann na daoine seo go bhfuil na Sasanaigh ag tíocht. Ach tá, bhí domhan iomlán eile ann agus. Má bhreathnaíonn muid fiú amháin ar an saol atá againn inniu, agus saol polaitiúil inniu ann, níl ann ach coimhlintí agus scoilteanna agus chuile shórt mar sin thart agus is i gcomhthéacs eile a fheiceann muid an rud seo, an rud Gael agus Gall, agus sílim gur rud ró-dhubh agus bán atá ann dáiríre. Aon cheist? Yep.
Yeah, well, níl a fhios agam. Maidir le Súil an Bheil, is mó an áit áithrid a bhfuil mé féin as, is i dtailte Uí Néill a rugadh mé is a tógadh mé ar ndóigh, Dún Geanainn agus an taobh sin tíre, agus thaitin sé liom go mór mar a tharraing tú chun beochta arís roimh an rud uilig sin a tharla i gceann caoga bliain ó shin. Ach, beag beann ar sin, bím ag iarraidh ceist a chur ort faoi do chuid scríbhneoireachta féin go ginearálta, agus an miste leat beagán a rá faoi na chéad iarrachtaí a rinne tú bheith ag scríobh go cruthaitheach agus,

cruthaitheach mar sin. D'fhoilsigh mé An Cléireach agus is dóigh gur ag dul sa treo sin a bhí mé ach gur is dóigh gur gur úrscéalta comhaimsire is mó a bhíodh á scríobh agam. Ach ansin, is dóigh, d'fhoilsigh mé Feis Tigh Chonáin roimhe sin agus is dóigh gur cineál promhadh pinn a bhí ansin, bhí mé. Díreach ag breathnú ar an ábhar sin ó thaobh stíl de agus ag iarraidh rud eicínt a fhoghlaim, mar a rinne mé níos deireanaí le Stevenson, ach is, yeah, ní go rómhaith a d'éirigh liom sna chéad deich mbliana ar aon nós, caithfidh mé a rá, le bheith fírinneach faoi, agus tá an chuid is mó acu sin curtha sa mbin agam le fada. Ach maidir le rud sin a luaigh. Antaine ansin faoi, faoi an perspective agus atá sa gcúlra. Is dóigh i m'intinn-sa, ní hiad na Gaeil atá sa gcúlra chor ar bith ach ehm, feicim an, an, an leabhar sin mar, mar chuid dho, bhuel, ní maith liom sraith a thabhairt air mar, Gur sraith le fios go dtagann na leabhair i ndiaidh a chéile go dtí, a haon, dó trí ceathair cúig, ach bailiúchán de leabhartha atá i gceist a bhfuil mé ag obair orthu. Tá mé ag obair ar an dara leabhar faoi láthair agus tá chuile leabhar neamhspleách ar a chéile, is scéal iomlán neamhspleách iad ach suite san áit chéanna agus teacht mórán i ndiaidh a chéile agus gurb é, is dóigh, Buaic na leabhartha ná Seán Donnghaileach Ó Néill, nó an ceann a dtug na Sasanaigh Seán an Díomais air. Agus fiú amháin sa leabhar sin, tá sé ansin mar charachtar cé nach n-aithnítear é. Tá sé i measc na ngasúr i ndeireadh an scéil agus tá leidí mar sin tugtha. Is dóigh go b'in é an cineál, an. an scéal atá sa gcúlra agus go mbeidh níos mó dhó sin le feiceáil de réir a chéile. Nuair a deir tú go bhfuil tú ag obair orthu sin, cé chomh fada isteach sa phróiseas sin is atá tú? Bhuel, tá, is dóigh, cineál imlíne déanta agam de cheithre leabhar éagsúla agus tá mé ag obair ar an dara ceann faoi láthair agus tá mé ar chaibidil a trí ach tá súil agam go mbeidh sin ar fáil an bhliain seo chugainn. Agus scéal atá ansin dáiríre, bunaithe thimpeall ar, Níl, bhuel, níl Conchúr Mac Ardail i gceist chomh mór céanna. Tá sé mar charachtar ann, cinnte, ach is carachtar tánaisteach é agus is dáiríre scéal faoi dhuine eicínt eile a tháinig aníos, Tarlach Ó Donnaíleach, Déan Ard Mhacha sa tréimhse 1549 go dtí 1585. Carachtar láidir, duine a bhí, is dóigh go raibh cumhacht easpaig aige in Ard Mhacha agus.

Bhuel, bhuel, tá deacair pearsanta agam go minic leis an ríomhaire. Caithim go leor leor ama leis an ríomhaire. Caithim go leor leor ama os comhair scór scáileáin. Agus tá an ríomhaire iontach. Agus gan é, ní bheadh mé in ann oibriú leath chomh sciobthaí agus atá. Ach tá, tá lochtannaí ar an ríomhaire freisin. Abair, ceann de na galracha is mó, sílim, a bhaineanns le, le, le, le scríbhneoireacht ficsin agus an ríomhaire ná cut and paste. Leis an gclóscríobhán, bhuel, ar an gcéad dul síos, caithfidh tú an diabhal rud a scríobh amach gan botúin a dhéanamh, agus a bheith cúramach, agus fios agat go gcaithfidh tú tosú arís má dhéanann tú botún, mar níl tú ag iarraidh leathanach a bheith clúdaithe le Tippex ach an oiread. Agus cinntíonn sé freisin, má leagann tú romhat, abair, dréacht a scríobh ó thús deireadh leis an gclóscríobhán, go gcaithfidh tú sin a dhéanamh agus go dtiocfaidh tú ag an bpointe ansin agus tá do dhréacht agat agus ansin féadfaidh tú dhul ar aghaidh tosaí arís agus dul go dtí dréacht a dó. Ach i mo chás-sa, ní raibh sé sin ag tarlú leis an ríomhaire. Séard a bhí ag tarlú ná bheadh dréacht a haon agat. Ansin in áit dréacht a dó a scríobh, séard a dhéanfá ná dhéanfá sábháilt ar dréacht a haon, le dáta nua air, agus ansin de réir a chéile, tosaíonn tú ag athrú focla, anseo is ansiúd. Agus ar ndóigh, théis cúpla lá, tá Dréacht 2 agat. Ach ní hin Dréacht 2. Níl ansin ach cur i gcéill, dáiríre. Agus, b'fhearr liom, is ar mhaithe le, dáiríre, le cineál smacht a chur orm féin agus dréachtannaí cearta a scríobh. Anois, níl mé ag rá go scríobh mé chuile shórt ar an ríomhaire. Ach cuirim romham an chéad dréacht, uilig, a scríobh. Agus b'fhéidir, tá súil agam, an dara dréacht. Agus rinne mé sin le, le, le Súil an Daill. Scríobh mé na himlínte uilig ar an ríomhaire. Ar an gclóscríobhán? Sea, sea.
Ok. Agus, agus scríobh mé na himlínte ar dtús ar, ar an ríomhaire. Ó, ar an ríomhaire, ok, ceart. Agus ansin tháinig mé ar ais agus b'fhéidir go ndearna mé dréacht garbh ar an ríomhaire agus ansin chuaigh mé ar an gclóscríobhán agus scríobh mé dréacht iomlán.

i gcló ar phár you know ní fheiceann tú na botúin sa ríomhaire ar an scáileán so má tá má tá tusa ag tabhairt faoi eagarthóireacht ar ar scríbhinn de chineál éigin an gcuireann tú an rud i gcló ar dtús nó ó go i gcónaí i gcónaí fiú amháin ó thaobh mo shúl dhe. Mharódh sé mé a bheith ag plé le scáileán agus bheith ag iarraidh a bheith ag léamh ar scáileán. I gcónaí, priondáil amach chuile shórt. Agus is ceart é sin i gcónaí, sílim. Ach taobh amuigh de sin, tá contúirtí ag baint le bheith ag scríobh rud éicint atá i gcónaí ag athrú. Agus tá buntáistí ag baint le rud éicint a leagan síos, dréacht a leagan síos a chur ar pháipéar agus a bheith ann, agus ansin tosaíonn ar an gcéad dréacht eile. Mar sin, bhí mé ar an ar an margadh ansin i bPisa san Iodáil agus chonaic mé Olivetti deas. Ní ní ní beag anois í Olivetti ach clóscríobhán a bhfuil nach bhfuil aon síneadh fada ann. Deas, tá sí deas éatrom, an-so-iompra agus mar sin is ar an Olivetti a scríobh mé cuid mhaith de Go mBeinnse Choíche. Ansin cheannaigh mé le deireanas cheannaigh mé Olympia atá níos troime Ach, agus b'fhéidir clóscríobhán i bhfad níos fearr mar go bhfuil síneadh fada ann, síneadh fada gur féidir a chur le chuile litir, tá fhios agat, rud atá an-úsáideach, ach níl sé chomh, bhuel, an ceann a cheannaigh mé, tá sé beagán níos troime agus ní oibríonn sé chomh maith leis an Olivetti. Tá mé ag titim ar ais ar an Olivetti arís. Caithfimid tú a chur ag caint le Tom Hanks, tá a fhios agat go bhfuil seisean an-tógtha le clóscríobháin, tá leabhar iomlán aige agus tá gach scéal de na gearrscéalta, tá ceangal aige le clóscríobhán de shaghas amháin nó de shaghas eile. Tá sé an-mhaith mar a tharlaíonn sé. Aon cheist eile sula gcuirfimid deireadh leis an gceann? Yeah. An cheist rud amháin, an bhfuil na tiontóirí sin drámaíocht, an bhfuil difríocht mhór ann idir dráma a scríobh agus.

Scríbhneoir ar bith atá ag iarraidh foghlaim faoi scríbhneoireacht anois, is iondúil go bhfoghlaimíonn sé ó scríbhneoirí scannán. Is mó atá scríofa faoi scríbhneoireacht don scannán ná d'aon rud eile, agus go bunúsach, siad na ceachtanna céanna atá le foghlaim, ceachtanna faoi charachtarú, faoi phlotú, faoi, faoi, faoi thús, lár agus deireadh, faoi, tá na trí ghníomh céanna nó na trí mhír céanna i gceist go hiondúil in aon úrscéal nó mar atá in aon dráma, nó cúig mhír, b'fhéidir, cé chaoi a mbreathnaíonn tú air, ach is iondúil dáiríre é agus tá. Tá eolas ar chaon ceann acu úsáideach don cheann eile. Ar ndóigh, tá próiseas eile ansin a bhaineanns le úrscéalaíocht ina dhiaidh sin, a bhaineanns le stíl na scríbhneoireachta, ach níl ansin ach, is dóigh, rud sainiúil a bhaineanns le úrscéal. Tá rud eile ansin a bhaineanns le drámaíocht, a bhaineanns le, is dóigh, cúrsaí ama agus mar sin de. An mbraitheann sé cén bealach go mbuaileann an bun-smaoineamh tú, an splanc go dtosnaíonn tú ag smaoineamh air mar dhráma nó mar úrscéal, abair, abair na drámaí atá scríofa agat, an raibh fhios agat ó rith an smaoineamh leat an chéad lá go scríofá mar dhrámaí iad seachas mar aon rud eile? Bhí.
Bhí. Sea. Smaoinigh gur dhráma fiú, an dráma gearr a bhí ann ar dtús agus d'fhorbair sé ansin. Ach san am céanna, is dóigh go raibh go leor ag tarlú i gcúrsaí drámaíochta thiar ag an am. Bhí. Cuimhnigh go raibh, nach raibh TG4 i bhfad tosaithe, bhí an Taibhdhearc ann, bhí, bhí drámaíocht áitiúil ar bun, bhí Joe Steve ag scríobh, bhí sluaite mór ag teacht amach ag drámaí, abair, i dtús na naochaidí, mar sin bhí, bhí, bhí sé sin feiliúnach, cineál. Agus bhí go leor ansin, fiú amháin sna pubannaí thart ar an Spidéal, bhí go leor cainte ar chúrsaí scannánaíochta agus cúrsaí drámaíochta fré chéile, tá fhios agat, mar bhí cineál réabhlóid ansin, nó, abair, ó thaobh cúrsaí daonra sa Spidéal. Nuair a d'fhág mise an Spidéal le dhul ar an gcoláiste sna hochtóidí bhí an áit bánaithe. Ní raibh duine beo sna pubannaí is ní raibh duine beo óg sna pubannaí agus is beag duine chor ar bith a bhí ann. Ach ansin d'imigh mé, chuaigh mé Gaillimh is chuaigh mé as sin go Doire agus as sin go dtí an Fhrainc agus tháinig mé ar ais ansin i dtús na naochaidí agus bhí domhan iomlán eile ansin. Bhí slua mór daoine óga thart ar an Spidéal, daoine a tháinig isteach le ceird na teilifíse a fhoghlaim agus a bhí á dtraenáil leis an teilifís nua a bhunú, b'in sular bunaíodh TG4. Bhí Tigh Hughes lán go béal chuile oíche, mar a bhí an Crúiscín is chuile áit eile, agus go leor acu ag caint faoi chúrsaí scannánaíochta is cúrsaí drámaíochta is cúrsaí plota agus carachtarú agus mar sin de. Agus is dóigh, mar sin, gur fheil sé rud mar sin a scríobh. Ach.

Ó, leagann, agus ní thugaim aird ar bith air, sin an fhírinne. Bhuel, no, le bheith fírinne, le bheith fírinneach anois, is dóigh, ó, ó bhí mé, bhuel, is dóigh go raibh mé cleachtaithe riamh ag obair thimpeall ar, ar an gcistineach agus ar, ar pháistí a bheith i mo thimpeall. Bhí, rugadh mo chéad mhac agus mé, is dóigh, dhá bhliain fichead nó trí bliana fichead, thart air sin. Agus dáiríre, aon obair a rinne mé, agus d'oibrigh mé mar ealaíontóir sa bhFrainc feadh cuid mhaith de na hochtóidí, agus má bhain mé slí beatha amach mar sin, níl fhios agam an ealaíontóir mhaith a bhí ionam, ach d'oibrigh mé sa gcistineach agus d'oibrigh mé thimpeall ar thráthchlár na bpáistí. Agus. D'oibrigh mar sin, is dóigh, i gcónaí, dáiríre. So bhí mé cleachtaithe air sin agus tá mé in ann oibriú in áiteachaí a bhfuil torann agus rudaí mar sin timpeall orm mar tá mé, is dóigh, cleachtaithe air sin. Caithfidh tú i gcónaí, is dóigh, am a ghoid. Goideann tú am ó do chuid páistí agus ó do bhean agus ó chuile dhuine eile agus caithfidh tú freisin bheith in ann oibriú in áiteachaí, spásannaí beaga agus in spásannaí beaga ama agus spásannaí beaga go fisiciúil. Ach is dóigh gur fearr a oibrím moch ar maidin, gur fearr an gur gur fearr an toradh a bhíonns ar mo chuid oibre moch ar maidin agus triailim stopadh ag pointe eicínt ach ní éiríonn liom, go minic oibrím ró-fhada agus tá locht air sin go minic an stuif a dhéanaim ansin deireadh an lae nach fiú triuf é agus gur fearr dhom stopadh go luath ach Sé deacair stopadh. B'fhéidir gur fearr dúinn féin stopadh go luath is dóigh táimid ag caint le uair an chloig nó mar sin, nó cóngarach dó. Díreach má tá aon cheist amháin eile ag aon duine, cuirfimid an cheist agus mura bhfuil, scaoilimid le Darach lenár mbuíochas as a chuid eolais ar fad a roinnt linn, faoin drámaíocht, faoi na húrscéalta, faoin fhoilsitheoireacht agus gach rud eile mar sin. So, mura bhfuil aon cheist eile, cuirfimid críoch le seo. Is féidir linn a bheith ag caint tamaillín ina dhiaidh, b'fhéidir, ach mo bhuíochas le Darach as an turas a chur air féin agus a theacht anseo agus tá súil agam gur bhain sibh féin an oiread taitnimh as agus a bhain mé féin agus tá súil agam go bhfaighidh sibh deis cuid de na leabhair sin a léamh as seo go dtí an bhliain seo chugainn, b'fhéidir. Go raibh maith.